Dia dhaoibh a chairde is fáilte isteach ag na físeáin ceardaíochta inniu. Tá an lá go breá nach bhfuil? Tá súil agam go bhfuil sibh uilig ag coinneáil go maith sa mbaile. Bhí mé amuigh ar siúlóid aréir, chuaigh mé trasna an bhóthair síos sa ngarraí. Agus chonaic mé an spideog beag bídeach seo ag eitilt suas san aer. Chuaigh mé níos gaire don áit a raibh sí agus bhreathnaigh mé faoin féar. Agus bhí an t-ádh orm dáiríre nár sheas mé air ach istigh faoin féar chonaic mé an nead beag bídeach seo. Agus an bhfeiceann sibh na huibheachaí? Tá cúpla ceann deas ansin. Ach má thagann sibhse trasna orthu seo is sibh amuigh ag siúlóid, ná gabh róghar don nead, mar má théann sibh róghar don nead ní thiocfaidh an spideog ar ais. Nach aisteach an rud an nádúr. Inniu tá muid ag gabháil a bheith ag oibriú ar an fear bréige seo, nó an bhean bhréige, an bhfeiceann sibh ansin é nó í? Má tá suim agaibhse é seo a dhéanamh in éineacht liom inniu, fan liom agus déanfaidh muid ceann. Anois, leis an duine bréige seo a dhéanamh, teastóidh siad seo uaibh. Teastóidh an cipín uachtar reoite, gliú, páipéar síoda daite, cárta daite, siosúr, péint donn agus scuab péinte. Chéad Chéim, Cuir péint donn ar an dá chipín uachtar reoite agus bí cinnte dath donn a chur ar an dá thaobh. Anois, tóg ar ais

Tá muid ag gabháil ciorcal a tharraingt chomh maith agus tá muid ag gabháil an ciorcal seo a úsáid le cloigeann an fir bhréige. agus teastaíonn triantán níos lú amháin le chur ar bharr a chloigeann mar chaipín. Agus anois, gearr amach iad le siosúr. Tabhair ar ais an triantán agus na cipíní atá daite donn orm. Tá mé ag gabháil na cipíní sin a úsáid le dhá lámh agus seastán a chur ar an fear bréige. Gearr ceann de na cipíní daite in dhá leith agus úsáidfidh muid é seo mar dhá lámh. Cuir beagán gliú ar chaon taobh den triantán agus brúigh síos go maith na cipíní donna. Cuir spotaí gliú ar íochtar an triantáin anois le an seastán a ghreamú. Anois tá an gliú triomaithe.

Úsáid neart gliú leis seo agus má tá duine fásta uaidh, beidh sé níos éasca a úsáid le duine fásta, níos sábháilte. Anois tá muid ag gabháil an cloigeann a ghreamú. Cuir rud beag gliú ar bharr an triantáin agus brúigh síos go maith ar an gciorcal. Agus ar deireadh cuirfidh muid an caipín ar bharr a chinn. Anois, Tá muid beagnach críochnaithe, ach tá cúpla céim eile le déanamh fós. Anois tá an gliú triomaithe ar na cipíní agus ar na cruthanna. Tá muid ag gabháil éadan a tharraingt ar an gciorcal anois. Tá mé ag gabháil dhá shúil agus béal a tharraingt anseo mar a fheiceann tú. Tabhair ar ais an gliú arís agus an páipéar síoda gorm atá a'msa anseo. Tá an páipéar síoda gearrtha suas nó briste suas ina phíosaí beaga. Cuir rud beag gliú istigh i lár an triantáin agus tá mé ag gabháil an páipéar síoda a chur isteach ina lár mar seo. Arís, tabharfaidh duine fásta cúnamh leis an gliú. Anois, seod agaibh an fear nó an bhean bhréige.

Slán go fóill.